furucɛ ani furumuso aa furu ka gɛlɛn bi n balima silamɛw furu ka gɛlɛn furu ka gɛlɛn fo ka taa fɔ furu ka gɛlɛn mɛ an bɛ min fɔ an balimamusow ye furu mana gɛlɛya cogo o cogo muso de tɔgɔ muɲubaga ani sabalibaga an b'a fɔ an balimamusow ye u ka sabali u ka sabali sisan furu furumuso jogo tiɲɛnen don furu kɔnɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ furumusow t'a dɔn ko furu ye bonya fɛn de ye furumuso caman caman de bɛ furu kɔnɔ bi u t'a dɔn k'u kan k'u furucɛ bonya u t'a dɔn k'u kan k'u furukɛw barika ɲini muso n'i furula ka ban n'i furula ka ban k'i ka minɛnw ta ka yɛlɛma cɛso kɔnɔ ee jogo kɔrɔ mun b'i la faso la o jogo kɔrɔ in i b'o bila so dɛ i fa tɛ yen bilen i ba tɛ yen bilen i bɛ taa don du kura de kɔnɔ o du kɔnɔ mɔgɔw i b'i gɛlɛya cogo bɛɛ de la i jogo n'olu ta ka kan ka kɛ ka kɛ kelen ye ne de jamalen don i faso la dugu mana jɛ e b'i da ka sunɔgɔ kabini sɔgɔma fo dizɛri ɔnzɛri midi e tɛ wuli i tɛ minɛn nɔgɔ ko i tɛ fini ko i tɛ ji ta i tɛ foyi kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye cɛ sɔrɔ ka ban k'o banna hali n'i furula k'i to i denmisɛnnin fitinin san tan ni fila san tan ni saba n'i donna cɛso kɔnɔ ka ban ɛɛ cɛlakaw t'a dɔn k'i ye denmisɛnnin ye bilen dɛ i fa n'i ba olu de b'i ka denmisɛnninya dɔn o ɲuman ye min ye n'i furula ka ban denmisɛnninya jogo min b'i la i b'o to i fa ka so n'i yɛlɛmana so kura min kɔnɔ i k'i jija i jogo n'olu ka kɛ kelen ye i k'olu lajɛ i k'u jogo u ka ko kɛtaw lajɛ i kuma i kuma da i k'i kɔlɔsi o la i sen kan ka taa yɔrɔ min na i k'o bɛɛ jateminɛ n'i b'i fa ka so yɔrɔ o yɔrɔ y'i diya i bɛ taa cogo min ka di i ye kuma o kuma y'i diya i bɛ se k'a fɔ paseke i b'i fa ka so kɔrɔfɔbaga t'i la n'i taara cɛlaso la ka ban ka ban o y'o bannen dɛ i k'i yɛrɛ minɛ i ka se i da kɔnɔ kuma kɛcogo la i bɛ kuma min fɔ i ka s'a fɔcogo la sinɔn a man nɔgɔn dɛ ɲɛ bɛ furu caman gɛlɛyalen na bi furu caman musow nege bɔlen don cɛ la bi gansan tɛ o sisan furudenw denmisɛnninw mana taa cɛla la u tɛ maloya fa ma u tɛ maloya ba ma burankɛ kɛrɛbɛtɛ kuma mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ u da bɛ don a la fo muso i ka se i kuma cogo de la n'i ma se i kuma cogo la n'i ma se i kuma cogo la i sigicogo bɛ gɛlɛya i cɛla sigiso kɔnɔ musow ka juguya jugu fana furu kɔnɔ bi e ma to o ka ca da tɛ se ka don a la yɛrɛ o walayi hasidiya jugu bɛ furumusow la bi furuso kɔnɔ da tɛ se ka don a la da tɛ se ka don a la a n'a ɲɛngoya jugu k'an sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ kɛ ɲɔgɔn denw fɛ ɲɛrɔ cɛ yɛrɛ kɛrɛbɛtɛ muso caman caman de b'a cɛ fɛ bi ni cɛ ko kelen olu ko tan a b'a fɔ kɛmɛ ni cɛ ko ko tantɔ u b'a kɛ komi hali mɔgɔ ma kuma u fɛ cɛ yɛrɛ n ko dɔ cɛ yɛrɛ ka dɔ furu cɛ yɛrɛ bɛ siran n'o ɲɛ walahi paseke i ɲɛ b'a la caman bɛ don furuso in kɔnɔ bi u yadalen de don furu kɔnɔ n'i ye musomanin dɔw yɛrɛ furula ka taa cɛlasigiyɔrɔ la n'u y'a dɔn k'a fɔ ko se b'olu fa ye ka tɛmɛ cɛ fa n'a ba kan se b'olu ye ka tɛmɛ cɛ kan olu de ye faamadenw ye olu bolo ka bon olu kɔni ye titiriba de ye olu bɛ t'u titiri in yira u cɛ la u cɛ tɛ se ka kuma u fɛ i n'i ka waritigiya denya bɛɛ e y'i ka wari in to i ka so ka t'i cɛ sɔrɔ a cɛ i ka i cɛ sɔrɔ i cɛla la i kan k'i titiri in de bila kabini i bɔra i faso la don min na i b'o titiri in bila o gala min b'i kun na i b'o bila i b'i majigin i cɛ ye k'i cɛ sutura k'i i cɛ dɛmɛ hali n'i ye faamaden ye minisiriden ye i cɛ de y'i cɛ ye dɛ i cɛ tɛ se k'a fɔ kelen ile b'a fɔ ko tan paseke e jama ka bɛn a tɛ se ka bɛn dɛ i b'i cɛ bonya le a banna furu kelen pe le walahi ni ala ni parce que n'i sila cɛ kun cɛ nin ala le k'a d'i ma dɛ ala le k'a d'i ma i b'i cɛ bonya le yo ale ala k'a fɔ ɲama ala ko ko ni muso muso le m'a cɛ bonya i bɛ taa janamɛ la hali n'i bɛ selila n'i bɛ sunna n'i m'i cɛ bonya walayi i na don janamɛ la kuma t'a la dɛ
muso an ye sabari walayi furu gbɛrɛyala dɛ furu filɛ nin ye kɛ hali ni i ma hɛrɛ sɔrɔ i ka furu kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ n'i y'i cɛ muɲu i cɛ barika ɲini k'i cɛ bonya ala ko k'i k'a kɛ cogo min na n'i y'a kɛ ten walahi n'i ma diɲɛ cɛ sɔrɔ i bɛ taa alikiyama ta sɔrɔ diɲɛ cɛ ninnu bilama yɛrɛ a ɲuman ka dɔgɔ a ɲuman ka dɔgɔ an ka ala lajɛ an ka kira lajɛ an k'an ka furu lajɛ an k'an denw lajɛ k'a ɲɛ jɔ an denw na n'an cɛw ko k'an ka da yɔrɔ min na an ka da yen
muso muso le m'a cɛ bonya n'a m'a cɛ bonya a tɛ se ka ɲɛ o a tɛ ɲɛ dɛ i ko bɛɛ le b'i cɛ ye ala ko ko n'i sel'i cɛ fɛ yen ka ban ni cɛ bann'i furu la k'i ladon a fɛ yen a ka kuma o kuma fɔ i ka kan k'a to a ta la le ile tɛ se ka bila ɲɛfɛ cɛ bɛ to kɔ a tɛ se ka kɛ ile bɛ to kɔfɛ i bɛ ɲɛfɛla to a bolo n'i ka ɲɛfɛla to cɛ bolo lon bɛ na lon bɛ na hali ni mɔgɔ bɛɛ ta bɛ la i ta le kan walayi n'a gwanna ɲa o ɲa ma n'i sabarila hmm. n'i sabarila lon dɔ walayi i bɛ na k'i sago sɔrɔ i b'a nafa sɔrɔ dɛ walahi den dɔlu bɛ bɔ hmm. ni den dɔlu bɛ bɔla ka taa tunga na hmm. n'o taal'i lɔ bamuso senkɔrɔ ko ma ko duwa kɛ n ye ko n bɛ taa tunga na ni bamuso ma dan nin dɔrɔn k'a fɔ ko n den k'i bɛ taala nin ko kuma tɛ n kɔnɔ ɛseke muso bɛɛ b'o fɔ bɛɛ tɛ se k'o fɔ bɛɛ tɛ se k'o fɔ a bɛ a b'o fɔ kun min na paseke a dalen don a yɛrɛ la a y'a dɔn kabini ale furula a cɛ ma a y'a cɛ bonya a y'a to a cɛ ta la a m'a cɛ sɔsɔ a m'a cɛ suɲɛ a m'a cɛ namara a y'a cɛ sutura o muso sugu den tɛ to kɔfɛ i tɛ to kɔ dɛ a bɛ bali wala i tɛ to kɔ muso lebu cɛ
ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma i cɛ mana kɛ cogo o cogo i furucɛ de don i kan k'a bonya hali n'a y'a sɔrɔ e de ye dugu bɛɛ lajɛlen misi ye i furula ka di cɛ min ma cɛ min i yɛrɛ bolo k'i valɛri ka bon n'a ye e n'i ka valɛri ba ala de ye e don a garisɛgɛ la o i kan k'a bonya ka da furu min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o kan i kan k'a bonya dɛ walayi an ka furu kɛ doni ye bi k'a si an yɛrɛ kɔ a banna
an kɛlen furumusow kɛlen don ka titiri dɔw de da u yɛrɛ la dɔw yɛrɛ bolo olu titiri ka bon n'u cɛ ye dɔw yɛrɛ bolo olu valɛri ka bon n'u cɛ ye ee eh, furumuso valɛri tɛ bonya n'a cɛ ye koyi tɛ se k'a fɔ walayi hali n'i b'i cɛ ta k'a da i kɔ la de i kan k'a bonya ala y'o de fɔ n k'o de fɔ n ko n'i cɛ kɛla ɲa o ɲa ma i cɛ hali n'a kɛla denni fitinin de ye i b'a da i kɔ la hali n'a kɛla sinminden de ye walayi n'a taala woro di a mɔgɔw ma ka ban a bɛ fɔ le i ma ko madamu nin walayi i ka kan ka to a kɔfɛ le i cɛ ka kuma o kuma fɔ i ka kan k'a bonya le k'a to a ta la walayi n'i cɛ ko kelen ele b'a fɔ kɛmɛ n ko bonya le bɛ na ni bonya ye ele m'i cɛ bonya ele cɛ b'i bonya wa walayi an yɛrɛ furu bɔ a la sa i n'i siɲɔgɔn n'ile ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kan n'i m'a tigi bonya a tɛ n'i bonya o bonya tɛ na bonya tɛ na n ko bonya de nana ni bonya ye n'i n'i cɛ bɛ ɲɔgɔn kan i cɛ bonya n'i k'i cɛ bonya cɛ yɛrɛ bɛ siran i ɲɛ a bɛ siran i ɲɛ mɛ n'i cɛ kule ma kelen ele b'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ a tɛ se ka ɲa dɛ e b'i nɛgɛ bɔ cɛ la e m'a ye kanu banna furu la bi a banna furu ja ye mun ye kanu ani bonya ni sutura ani hinɛ sisan hinɛ banna furu la furumusow ye hinɛ ban furu la n'i kumana sisan de a bɛ fɔ ko fɛnkɛ o bɛ ma k'an di cɛw ma alɔkɛ min bɛ tiɲɛ ye fɔ n y'o fɔ muɲu dɔɔni muso an y'an sabari an k'an cɛw kanu furu ye an ka hinɛ an cɛw la an k'u kanu an ka dɔn k'a fɔ ko nin y'an denw faw de ye n'u ko an ka da yɔrɔ min na an ka da yen n'i y'i cɛ degunnen ye don min na don bɛɛ man kan mɔgɔ la don dɔw la i cɛ bɛ na a y'a sɔrɔ a sɛgɛnnen don a degunnen don a ye porobilɛmu sɔrɔ a ka baara yɔrɔ la n'a donna karisa e dun bɛ cogo di bi ko di mun y'i sɔrɔ baara yɔrɔ la bi a kɛra cogo di mun kɛra ni min b'a kɔnɔ a b'o f'i ye o mɛ n'e y'i ɲɛ kumu e k'a lajɛ karisa donna n'a ɲɛ kumu ne fana t'a filɛ ka kɛ naw ne ko ne m'a filɛ ka kɛ cɛ ne b'a filɛ jɔn a tɛ se ka fɛn cɛɛ bɛ na ka bɔ baarakɛyɔrɔ hmm. ka n'i le sini sɔrɔ lu kɔnɔ hmm. ko dɔ ka cɛɛ sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la ou bien cɛɛ bɛ nana hmm. dɔ ka cɛɛ dakɔrɔbɔ sira la cɛɛ mɔnɛmatɔ bɛ nana lu cɛɛ fana bɛ na k'i le fana mɔnɛ de kɔ i t'i cɛɛ faga ni dusukasi ye i t'a sɔnjuru tigɛ ni dimi ye i ka kan i le le ka kan ka cɛɛ dusu ma ji fa karisa i dusu ma ji nin bɛɛ ye lon dɔ le i le le b'i cɛɛ dusu suma mais cɛɛ bɛ na ka bɔ baarakɛyɔrɔ cɛɛ fâché ne i le yɛrɛ fâché ne i tɛna cɛ jigi tigɛ wa walayi i b'a jigi tigɛ a tɛ se k'a ɲa muso i b'a jigi tigɛ muso cɛw sɛgɛnnen don u sɛgɛnnen bɛ bɔ baarayɔrɔ la han n'u nana u jigi ye musonin min ye e fana y'u jigi tigɛ ni jigi tigɛ ɲɛmunu tigɛ kumakan jugu da mere bɔ hali foliko ɲuman cɛ dɔw t'a sɔrɔ u ka so kɔnɔ bi muso juguw fɛ n'i y'u ye so kɔnɔ u ɲɛ kumunen i b'a fɔ ko jahanimɛso de b'u kun nka n'u bɔra kɛnɛma ayi i b'a fɔ ko diɲɛ muso ɲuman filɛ nin ye i ma i ma ɲɛ i cɛ bolo so kɔnɔ i bɛ taa ɲɛ wali cɛ de bolo walahi n'i sara don min na i bɛ t'o y'i ɲɛ la hali kiyama kuma yɛrɛ t'a la yɛrɛ kabini mɛlɛkɛli mawutu mana jɔ e kun na o don e b'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu kɛ walayi an k'an cɛw dɔn an cɛw an ye cɛw bonya an k'an cɛw bonya an k'u labato an k'u labato diɲɛ tɛ foyi ye o diɲɛ in bɛ ban i jɔlen i ɲagalen don i ka fierté ni i bonya n'i ka janya la an'i ka cɛɲa an'i ka dawula e ɲɛna ko i bɛ to to o cogo de la i ɲɔgɔnna ɲuman ɲumanba i ɲɔgɔnna faamaba waritigi muso wari yɛrɛ ka dɔw yɛrɛ ka kuma olu ye waritigi denw de ye ne cɛ ye jumɛn ye fantanni han ne ye faamaden de ye e n'i ka faamadenya e bɔra i fa ka so ka taa nin ka so faamadenya o ma to e ka to i fa in ka so koyi

n'a ka ko k'i la a ko to ala bolo ala ko k'ale tɛ mɔɔ hakɛ tiɲɛ jamais i ka min kɛ i b'a sɔrɔ ni cɛ k'i tɔɲɛ a ko ta i y'a di ala ma i le se bɛ min ɲɛ k'o k'a ɲɛ i le o k'a ɲɛ i b'i si ka ala kɔnɔ ala bɛna min kɛ i b'i si ka ala kɔnɔ ala bɛna tɔ ɲɛbɔ b'a tɔ ɲɛnabɔ n ko muso dɔw n'u cɛ cɛlasigiso kelen don komi olu bɛ guerre mondiale de la Amérique contre Vietnam cɛ mana na cɛ ɲɛ bɛ tan muso mana na muso ɲɛ bɛ tan hmm. hali ni minnu n'u cɛ kɛlɛla dɔɔni e muso dɔw tɛ segin kɔfɛ olu gonflelenba de don olu yadalen de don fierté de b'olu la olu tɛ se ka segin ka t'u cɛ deli n'i y'a ye furuso kɛlɛ caman caman taara ɲɛfɛ bi a tɛ ban musow ka segin kɔbaliya don cɛ kana segin kɛ cɛ ye cɛ de ale de y'i furu cɛ dɔw ka kɛlɛ banni nɛgɛ b'u la hali muso ka fierté fɛ n'u ka yɛrɛ bonya fɛ cɛw b'u u ka u bɛ kɛlɛ continuer e de ye muso ye n'i y'a ye cɛ ma segin a ma segin karisa segin kɔ kɛ karisa ne ye nin min k'e la o de digir'e la yafa ma hali n'i y'a hali n'a sɔrɔ e de jo i jo b'a la yafa ɲini bani walahi i b'a dɔn i ko bɛna diya i cɛ ye e b'o min fɔ a b'a fɔ a karisa kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nin ye muso ɲuman ye dɛ a bɛ siran ɲɛ a b'a fɔ hali ni ne ye ko k'a la a bɛ segin a kɔ wala o cɛ fasugu tɛ ɲinɛ i kɔ dɛ mais muso dɔw n'u ka fierté fɔnfɔnni dusu de b'olu la n'olu ye kɛlɛ daminɛ olu k'olu tɛ segin kɔ olu tɛ segin kɔ cɛ ni cɛ n'i ma segin ne ma ne tɛ segin ma o a ka continuer ni cɛ yɛrɛ mɔnɛla yɛrɛ n k'o de ka d'a dɔ o de ka d'u ye o le ka di dɔlu ye ko a mɔnɛla ko a mana mɔnɛ lɛri in na ko sufɛla tɛ yen wa ko a bɛ si dugu ma walahi walahi ne y'o de fɔ n ko ni muso o muso muso o muso le ka a cɛ pousser su fɛ ka taa cɛ lafiri hmm. ka taa cɛ lafiri bon eh. fan kelen fɛ marimatu kuma da tɛ se ka don ne la dɔlu bɛ yen eh. ni cɛ k'o ma salamu aleykum o bɛ cɛ pousser ka taa lafiri fo da kɔfɛ lahara o muso fasugu de fana bɛ pousser fo janimɛ walahi janamɛ t'an tolonkɛyɔrɔ ye dɛ o de bɛ pousser fo janimɛ e ma se ka mɔgɔ si pousser ka taa dilan kan fɛ f'i cɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ le walahi a tɛ se ka ɲɛfɔ silamɛmuso bɛɛ kisi o tɔɔrɔ ma walahi ni maa min ka baara y'o ye o ka segin kɔ ni muso ni muso ni muso sala sin n'a ka ɲumanya k'a cɛ ye ni cɛ taal'i lɔ a muso su kunna ah. k'a fɔ ko ne muso nin ko arijinɛ da premier min bɛna da laka ko ala ne muso nin don yen walahi n'a ma kɛ riya ye n'a kɛla tiɲɛ kan n'a kɛla tiɲɛ kan n'a ma kɛ o tuma ko jama bɛ k'an muso sutura n'a kɛla tiɲɛ kan walahi o muso o bɛ don alijinɛ a bɛ don alijinɛ kɔnɔ kuma caman t'a la an ka alijinɛ an ka alijinɛ sɔrɔ b'an cɛw senkɔrɔ ni min cɛ kun ye i tɛ se ka alijinɛ sɔrɔ ala kira salala an kuntigi muhamɛdi salalahu alayihi wasalama ko ko alijinɛ tɛ gratuit ye n'i ka baara kɛ i bɛ don walahi i b'a sɔrɔ dɛ n'i ma baara kɛ i tɛ se ka don abada gratuit tɛ dɛ abada n ka di n fa ye n ka di n ba ye n ka di n somɔgɔw ye e ma ɲuman kɛ e ma tiɲɛ e, e ma ala ko a ka kɛ cogo min na e m'a kɛ ten arijinɛ i t'a y'i ɲɛ la dɛ i t'a sɔrɔ dɛ a bɛ sɔrɔ cogo di furumuso furumuso yɛrɛ ka arijinɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen de don ne eh, yɔrɔnin kelen de don walahi n'e y'a to ala ta la ala ko ko ka kɛ cogo min na e k'a kɛ ten e k'i cɛ labonya k'a barika ɲini i sigiɲɔgɔn k'u gasi sigi walahi n'i sara i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ taa yɔrɔ min na walahi n k'o de fɔ n ko diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ k'a ta k'a taayɔrɔ dɔn bɛɛ k'a taayɔrɔ dɔn ala ka hakili di bɛɛ ma fa tɛ mɔgɔ si de la walahi i le marimatu i le bɛ seli la hmm. i le bɛ sun na hmm. ala ko ko ka min to i le b'o to la ye walahi i le bɛ ko bɛɛ kɛla a kɛɲɛ ma k'i ba n'i fa n'i cɛ bonya walahi k'i le bɛ don janama kɔnɔ o bɛ kɛ yan e tɛ don ala tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ ala ko ko n'i ka mɔgɔ min ye janama kɔnɔ a baara de a baara de k'a ladon yen minnu ka minnu b'alijinɛ kɔnɔ ka baara de kɛ u y'a baara de kɛ dɛ o tuma an kan ka alijinɛ ɲini kamini an ma sa o m'o cɛ biso pe o donna de ala k'o felisite k'o ladon janama kɔnɔ a banna n'i ka tiɲɛni de kɛ i bɛ i bɛ taa siramɛw an y'an sabari alijinɛ tɛ garatu ye dɛ i bɛ n'i ka baara kɛ walahi hmm. ala b'i kɔrɔta ala b'i kɔrɔta fo alijinɛ kɔnɔ mɛ n'i ma baara kɛ walahi ala tɛ se k'i kɔrɔta dɛ walahi walahi don min an na hɛrɛ ye hmm. an y'an sabari an y'an cɛw bonya dɔ bɛ fɔ cɛw fana ɲɛ dɔ bɛ fɔ cɛw ɲɛ cɛw yɛlɛla m'u den kan ka y'u foro ni ne tɛ se k'a fɔ bi walahi n'i kumana cɛw ma sisan nin o b'a kɛ nɛnini ko le fɔ n ko n'i ka mɔgɔ mɔlen nɛni la k'i da don musolamɔ la ubiyɛn k'i da don n'a muso la sake a ma koro le dɔlu bɛ bi o tɛ foyi la fo mɔ nɛni n ko ni dɔlu k'i nɛni i b'i bolo l'i toro la de cɛw a ye musow bonya muso tɛ toronkɛfɛn dɛ muso bɛ fɛnba le siramɛya kɔnɔ walahi ee cɛ dɔw kelen ka musow tɔɔrɔ bi dɛ malimatu cɛ dɔw kelen ka musow tɔɔrɔ musow b'u cɛlasigiso kɔnɔ u kelen komi iyo baarakɛden baarakɛden ka fisa n'u ye muso tɛ se k'a da don olu kuma la yɛrɛ ɛɛ ala
cɛw kelen don ka fiyɛrite mɔdɛli dɔ ta k'u musow sɛgɛrɛ cɛw kelen don ka futɛzi dɔ da u musow kan bi hali mɔgɔ t'a da i jugu kan n ko silamɛmuso dɔ ye kuma dɔ fɔ ne ɲɛna a ko k'ale b'a cɛso kɔnɔ bi walahi ko dimi de bɛna ale faga bi sa tɛlɛman kɛ ale cɛ bɛ ɲini k'ale faga ale ni bɛ ɲini ka tigɛ a cɛlasigiso kɔnɔ bi ko se foyi t'ale ye n'i ye se k'ale ye k'ale ka furu bɛ sa n ko kan'i ka furu sa a di ala ma kana perese i tɛ fɛn di ala ma ala bɛ bɔ walahi
k'ale filɛ nin ye ale furula cɛ ma ale y'a sɔrɔ muso kelen cɛ in ye muso kelen furu sa fɔlɔ a y'a muso fɔlɔ furu sa o den fila bɛ so kɔnɔ ale furula ka don k'o den fila in to a bolo so kɔnɔ den fila wɛrɛ bɛ cɛ in bolo kɛnɛma o b'a ɲamamuso bolo ale donna ale n'a den kelen donna ale furu sara ka bɔ cɛ pirimiye min ko o den kelen b'ale bolo n'ale ye den kelen sɔrɔ cɛ bolo ee ko nin cɛ in kelen don ka fasi mɔdɛli bɛɛ yira ale la ni furuso kɔnɔ bi sa furu ma hali san naani sɔrɔ ko nin den muso muso fɔlɔ min b'a bolo n'o den b'ale bolo so kɔnɔ cɛ kelen ka den ninnu kɛ i b'a fɔ kabini ala y'u da ale m'u ye a m'u wolo hali donfini ɲuman cɛ t'a san ka di nin den fila ninnu ma den ninnu ka fini tɛ tɛmɛ kɔnpilɛ fila kan ale tɛ baara la ale denninw ta ale ma ɲuman to ko la hali ale denw a tɛ se ka fini san u ye ko cɛ in mana taa voyage la cɛ in mɛnna wari bɛ cɛ in bolo dɛ fantan tɛ cɛ in ye koyi a mana taa ka voyage la ni finiw de bɛ na a ɲama muso min bɛ kɛnɛma n'o den fila bɛ yen nɔ a bɛ na ni diɲɛ mariki fini bɛɛ a b'a d'olu ma a yɛrɛ ka ne yɛrɛ den bɛ a yɛrɛ wolo den b'a bolo so kɔnɔ k'o ba furusalen don ma sa rahamani hali kɔnpilɛ kelen a t'a d'a ma ɛ cɛw n'an ma denw ka hakɛ di n'an ma denw ka hakɛ di walahi a bɛ taa di yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ diɲɛ den ba ni fa ni cɛ ni muso ka den sɔrɔ ni ka den sɔrɔ tant que ni bana den nabɔ la ka ban kiyama kiti de bɛ ba ni den n'u cɛ walahi kiti bɛ ba ni den cɛ dɛ n ko ni muso dɔ bɛ muso ni cɛ dɔ bɛ muso kɔ lɛri in na o bɛ kuma cɛ muso tulo la kuma duman bɛɛ fɔ a banna dɛ muso tulo la kuma duman bɛɛ o bɛ o bɛɛ fɔ muso ye mɛ ni muso donna ka ban muso bɛ nimisa mun ne ka mun de k'an se nin so in kɔnɔ cɛw an ye ala lɔn yanni don dɔ walahi n'i ka baara k'i muso ɲɛ n'i k'i muso i muso ka bonya a bonyaɲa ma a tɛ komi i bɛ muso bonya na k'a fɔ ko muso bɛna kɛ patɔrɔn ye ka o tɛ o ala le ko k'a ye ɲɔgɔn bonya furu la ni mɔgɔ fila bɛ sigi la a bɛ ɲɔgɔn bonya bonya de ka di kow la
n'i k'i muso bonya wala e muso y'i bonya dɛ mɛ e m'i muso bonya e ko k'i muso b'i bonya a tɛ kɛ abada a bɛ ɲɔgɔn bonya bonya de bɛ na ni fɛnkɛ o de bɛ hɛrɛ ladon lu kɔnɔ

muso b'o boro bon na o tɛ muso diyana ko k'a ɲɛ mɛ o bɛ taa kɛ jɛnɛya ye kɛnɛma n b'o le fɔ n ko jɛnɛyakɛla n tɛ n da don wa kuma la n'i kumana jɛnɛya de la bi a bɛ fɔ ko a nana n'a kuma ye jɛnɛya n tɛ n da don la k'i to jɛnɛya kɛ jɛnɛya la wala i tɛ ala ye dɛ abada i tɛ ala ye ɲa la n t'a dogo mɔgɔ si la yɛrɛ walahi i le jɛnɛya la muso furunin fana bɛ jɛnɛya la kɛnɛma wala i le tɛ ala ye ɲa la walahi n'an bɛ baara kɛ an ye baara kɛ an yɛrɛ ɲɛ an ye baara kɛ lon dɔ kosɔn walahi n'i ka baara kɛ ala ɲɛ ala b'a k'i ɲɛ o walahi o tiɲɛ ala t'i labila jamais abada donc an y'an jija an ye dɔ kɛ dɔ ye yani lon dɔ cɛw a ye sabari a ye musow bonya muso an ye siramaya kɛ a kɛɲa ma walahi an ye siramaya kɛ a kɛɲa ma ala ko ko ni mɔgɔ o mɔgɔ le ma seli kɛ a kɛɲa ma walahi n'i ma seli kɛ i le tɛ se ka selifana seli ka lansara to yen i bɛ seli i b'a bɛɛ le kɛ n ko ni sunkaro sela i bɛ dɔ le kan mɛn ko he ko sunkaro ko a nana dɛ ko n'a furudimi wulila kɔ
ko n fan yɔrɔ bɛɛ bɛ n dimi na o tɛ sun o tɛ sun mɛ ni kɔrɔfɔli nana o bɛ yen o da b'o la o da bɛ mɔɔw so la fan bɛɛ n k'o le fɔ n ko muso n'an ma baara kɛ annu tɛ ala y'a ɲɛ la walahi an ta ye an tɛ ala y'a ɲɛ la dɛ an y'a lɔn ko cɛ ni muso kiti b'an cɛ sini cɛ i tɛna suratu latɛmɛ i ka min k'i muso la fo a b'a ɲɛbɔ dɛ muso fana i tɛ suratu latɛmɛ fo i ka min k'i cɛ la b'a ɲɛnabɔ walahi donc an y'an jija an ye baara kɛ yanni lon dɔ ye walahi an ye baara kɛ ala ɲɛ an ye baara kɛ an yɛrɛ ɲɛ an y'an cɛw bonya ɲini ni muso nani lɔ a den kunna ko n den k'i bɛ taa la ko ala y'i lakana ko i bɛ taa la tunga min na ko ala y'i ɲuman don ala y'i lakana walahi o den marimatu foyi t'a la foyi dirɛti foyi t'o den na foyi t'o la walahi mɛ ni muso min k'a cɛ puse layɔrɔ la n'o nana ni lɔ a den kunna ko n den ko ta ayi bali fɔlɔ min bɛ kɛ fɔlɔ min bɛ kɛ o b'o tigi sɔrɔ a b'a sɔrɔ dɛ n ko musow de kɛlen don k'u denw ta tiɲɛ furuso kɔnɔ bi n ko musow de kɛlen don k'u denw ka diɲɛnatigɛ gɛlɛya a tɛ se k'a fɔ musow de kɛlen don ka ko bɛɛ lajɛlen cɛn ala n'u jogo jugu fɛ a ka gɛlɛn dɛ o tuma muso a mana kɛ cogo o cogo an ka miiri ala la an kana cɛ ninnu lajɛ n'u ka jogo jugu ye an y'a dɔn ko cɛ ninnu jogo ka jugu koyi an tɛ i fanga tɛ se ka fɛn fɛn ban o to yen o to ala bolo an k'u to ala bolo an k'u to ala bolo an k'an yɛrɛ lajɛ an k'an ka furu lajɛ an k'an denw lajɛ an ka kira lajɛ walahi muso in ko ne ma aa ko dusukasi min b'ale kan ale tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na a tɛ se ko ni cɛ in mana na n'a ka sama ninnu ye n'a voyagera a bɛna sama ninnu de ta ka tila a ɲamamuso den minnu bɛ kɛnɛma misikala jarati tɛ di a yɛrɛ woloden joli minnu bɛ so kɔnɔ dɛ cɛw ka musow tɔɲɔ dɛ ee foyi tɛ d'olu ma n'i k'i da don na i ko ko da tɛ se ka don na cɛw e cɛw aw ye sabali koyi a ye sabali a kana denw fusaya ni denw ye koyi a don bɛɛ a bɛ fɔ ko muso bɛ sabali mɛ musow sɛgɛla dɛ musow ta dɔ kɛla dɛ dɔ kɛra fo dɔ bɛ fɔ cɛw ɲɛ dɛ cɛw ka mɔɔw denw mina fo o kan na walahi n'i kumana a bɛ fɔ ko muso jogo le ka jugu Walahi. ale yɛrɛ bɛ min kɛ Eh. a t'o yena dɛ fo mɔgɔw den mɔgɔw ta denw ta i taala mɔgɔ min ta sunna ani farida wɛrɛ tan i bɛ n'o k'i faden han se wɛrɛ foyi t'o ye i bɛ n'o k'i faden a tɛ se ka ɲa dɛ e bɛ n'o de k'i faden ye k'o k'i jugu ye du kɔnɔ n ko n'a dɔlu jaman'o muso kunna o bɛ jama o muso kunna jama de cɛ ma ile jaman'i muso kunna jama cɛ ma o mɔɔ bi ile dɔɔni ni i ya mɔɔw bɛ i muso bonya wa o t'a bonya dɛ f'i k'i muso bonya de e de cɛ de bɛ valeur don a muso la cɛ de bɛ valeur don a muso la i bɛ valeur don a la dɛ e musonin b'i bolo so kɔnɔ o de bɛ k'e ka diɲɛ baara bɛɛ kɛ a bɛ k'i bɔ i nɔgɔ la a b'i ka dumuni tobi ka d'i ma a bɛ den ɲuman sɔrɔ a bɛ den wolo la i ye miiri o si ma o de b'e bolo i komi i ka samara kɔrɔ samara sen kelen a tɛ se ka yan i ɲamamuso denw o de b'i bolo sanfɛ o denw de bɛ bila sitatiw kan ka yaala ko nin bɛ den ninnu dɔw ta a ɲamamuso den ninnu ta a b'u bila a ka mɔbili kɔnɔ n'olu bɛ yaala a yɛrɛ wolodenni minnu bɛ so kɔnɔ u b'u jɔ k'u taatɔ de lajɛ a tɛ se ka yan fɔ ko don dɔ la muso fɔlɔ denni minnu bɛ so kɔnɔ denni ninnu minnu kan to k'olu fa tɛ nin ye koyi n'a fɔra k'u fa ye nin b'a fɔ ah, ko nin t'anw fa ye koyi den minnu bɛ kɛnɛma k'olu fa de don o t'a da ye e cɛw aw bɛ k'a ka du ci bi ka sɔrɔ aw ma sa
aw bɛ k'aw ka du ci ka sɔrɔ aw ma sa wa n'aw sara a bɛ taa ala sɔrɔ aw ɲɛ o den na woloma la
ka den dɔ fusaya ni den dɔ ye u ma fin k'i la u ma jɛ k'i la mɛlɛkɛninw hali denmisɛnninw tɛ san tan bɔ cɛ dɔ bɛ yen futɛsi b'o la dɛ n'i kumana yɛrɛ nɔn tan t'o bolo yɛrɛ n'o muso yɛrɛ kumana o fɛ bon na hmm. ko b'a fɔ ko kuma ko n peresenen ko n taayɔrɔ ka jan wala i taayɔrɔ ka jan n'i sala lon na arijinɛ bɛ surunya mɔgɔ t'a f'i ye walahi arijinɛ n'i ma ba eh, a fɛn kɛ janamɛ hmm. janamɛ sini bɛ ka kojukɛla kɔnɔ o Vraiment. n ko ni kiyamalon sela hmm. ni kiyamalon sela mɔgɔw bɛ taa la janamɛ kɔnɔ waati min na mɔgɔw bɛ taa la arijinɛ kɔnɔ janamɛ b'i lɔ le ko ne yɛrɛ ko n ma fa fɔlɔ ni a bɛ ala ɲininka le ko ni mɔgɔ bɛ yen ko ka na mɔgɔ bila n kɔnɔ ko n ma fa fɔlɔ walahi Janama bɛ mɔgɔ ɲini na su ani tere silama an ye baara kɛ n'an ma baara kɛ a man ɲi sa janama t'an tulonkɛ yɔrɔ ye dɛ an tulonkɛ yɔrɔ tɛ dɛ an tulonkɛ yɔrɔ tɛ an ye baara kɛ k'a bila lon dɔ ɲɛ an ka baara kɛ walahi kiyama nin kibalo ko tɛ walahi kiyama bɛ yen a bɛ yen dɛ kiyama bɛ yen n'an ma ala dɔn ala ye n'an ma ala dɔn ala ye k'an ka furu dɔn furu ye an k'an ka furu minɛ n'an bolo fila ye manamanako ka dabila furu kɔnɔ cɛw ka futɛzi jugu dabila u musow la a musola woloma a denna woloma la e de ye den ninnu bɛɛ wolo
i bɛ dɔ fisaya ni dɔ ye mun na walahi i den kelen kelen n'i ma fɛn fɛn ka hakɛ d'a ma dugukolo sanfɛ i bɛ taa d'a ma alikiyama mɔɔ dɔlu bɛ denw denna ci de la kɛnɛma muso b'a ka bon na muso t'a ye n'a ɲa la yɛrɛ a bɛ den woro la fan bɛɛ a bolola wari a bɛ wari min sɔrɔ kalo la kɛnɛmamuso de b'a dɔn sokɔnɔmuso bɛ maɲumatɔ ko la a muso bɛ bon na a tɛ dasi muwan sɔrɔ la la a ko nin cɛ in seli mana se a bɛ waa de kɔnte ɲɔgɔn kan k'a di nin kɛnɛmaden fila ma ale n'a den ni muso fɔlɔ denw bɛ so kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen tɛ d'olu ma a bɛ waa fila di ko k'u débrouiller n'o ye walayi cɛ jɛgɛnenw aw bɛ wuli aw kɛrɛ kan eh. ka taa ala sɔrɔ aw ɲɛ cɛ tɔw bɛ tilen ka taa alikiyama ka taa ala kɔrɔ kɛ aw jɛgɛnen de bɛ taa an ɲɛ bɛɛ foli la ko an ɲɛ bɛ bɛɛ foli la o tuma n'aw ma sabali n'aw ma siran ala ɲɛ a k'a dɔn ko denbaya ninnu bɛɛ lajɛlenba ye aw de ka mara kɔnɔ a cɛman fara musoman kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan a bɛɛ ala bɛ t'e de ɲininka a bɛɛ kunko la kelen kelen
i y'a bɛɛ mara cogo min na kelen kelen ala bɛ ɲininka a bɛɛ la o tuma n'i y'i jɛgɛ n'i m'i kile i bɛ taa kile yɔrɔ la yɔrɔ min i tɛ se ka jɛgɛ yen bilen o
musow bɛ furu la bi walahi an bɛ denkundi yɔrɔw le la bi cɛw ka tan t'an bolo o tɛ yen kuma tɛ kɛla ni kuma yɛrɛ ma kɛ n'an ye dɔ fɔ cɛw kan an bɛ dɔ fɔ musow fana ye an bɛ kɛnɛma le ni denkundiw bɛ yen ni fɛnkɛ an bɛ taa denba jara tɔnsi la don min na cɛya baara tɛ kɛ seri fana ala ta yɛrɛ tɛ kɛ kuma tɛ cɛ yɛrɛ ta ma o ye an bɛ tere bɛɛ ban mɔɔw so ka dɔnkɛ ba la hmm. seri fana bɛ na ka wore hmm. lansara bɛ wore an siginɛ bɛ n'an tɛ dɔ so kan an bɛ dɔnkɛ la n'an tɛ o kunna an bɛ cɛpu da kunna an bɛ dumuni kunna seri wore la n ko man ko fɛnkɛ denkuni kɛnɛ nu kan n'i ka mɔɔ sɔrɔ min bɛ ala ta kɛ a ma siya a mɔɔ ka dɔgɔ ayi n'an bɛ yen kɛ an bolo ko ala tɛ yen wala a ka dɔgɔ a muso fankelen bɛɛ bɛ ban a la maa si tɛ sɔn seli ma kani e bolo ko ni bɛ yen i sera yen kaba saya tɛ yen mɛlɛkɛ tɛ yen an ka ko kɛ ta tɛ siribe bilen eh, n'a bɛ bɔ a cɛ kan n'a bɛ bɔ trois n'a bɛ bɔ cinq du matin le fɔ fɔ ko n bɛ na o mhm. ko n bɛ na k'i b'i janto denw la a banna dɛ i nakun walahi a dɔw yɛrɛ bɛ bɔ manatu u tɛ sara cɛ la yɛrɛ a dan tɛ nin ya n'i bɔra so kɔnɔ ka sɔrɔ i b'i sen la fɛn o fɛn kan bɛɛ bɛlɛkisɛ o bɛlɛkisɛ e sen bɛ d'a kan ka taa nin bɛɛ b'e danga o tɛ diyagoya ye o danga bɛ ko an na mɛrɛkɛw b'an danga mɛrɛkɛ b'i danga jɛ o jɛ bɛ ji la a bɛɛ b'i danga fɛn o fɛn n'a bɛ ni la a bɛ taama bɛɛ b'e kelen danga a bɛɛ b'i danga mɛrɛkɛw yɛrɛ ta yɛrɛ an yɛrɛ jɛ u yɛrɛ ta bɔ a la ni mɛrɛkɛ kelen danga i bɛ taa i bɛ taa pilasi wɛrɛ b'i bolo tuguni pilasi wɛrɛ t'i bolo baraji t'an bolo an ka bato man ca ni mɛrɛkɛ kelen yɛrɛ k'i danga yɛrɛ o t'i baraji bɛɛ bin o y'o bin
an ye sabari dɛ walahi an y'ala dɔn dɛ an k'ala dɔn ala kelen de ye fila tɛ a tɛ walahi ni mɔgɔ min k'a yɛrɛ nɛgɛn an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ janɛmɛ kɔnɔ walahi ala k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen kisi diɲɛ ko in tɛ labanko ye n'an ye dɔ kɛ girin na an k'an jija an ka segin an kɔ n'an ye dɔ kɛ fanga fangatigiya in na fiyɛrite jugu in ni yaadaleya in na ani dusubaya in na a ye segin a kɔ fewu a ye segin a kɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ laban ko nin kamalenya in tɛ ban laban ko nin fanga jugu ni fiyɛrite jugu k'a tɛ laban dɛ i kɛra cogo o cogo i kɛra cogo o cogo i laban ye saya ye

ni kɛnɛ bɔla lon o lon ni kɛnɛ bɔla dɔ le bɛ bɔ dɔ le bɛ bɔ an fɛnkɛ an dɔ le bɛ bɔ an ya kow la ni sanjo ni san ni san kelen ni san kelen tɛmɛna i le b'o fɛti k'i ya anniversaire alors que dɔ bɔla i si la i si la ali kaburu surunyara i ni kaburu bɛ surunyara i de bɛ anniversaire i kan ka kasi de o ani tile i kasi ko i bɛ yɛrɛ ko la i b'o kɛ dɔn ye walahi n'a sɔrɔ e ni saya tɔ taara san tan ye ni kelen bɔra a la a tɔ tɛ to kɔnɔntɔn ye i kan ka kasi o de la i kan ka ala bato de caya i kan ka ala de bato o la ka caya i kan ka i kan ka kasi i kan ka jɔrɔ ja ne bɛ ka sɔrɔ ani kaburu la dugu jɛ o jɛ an ni kaburu de bɛ ka sɔrɔ ala ko ko ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɛsi donna a kunna mɛsi donna k'i ni kafiri bɛɛ bɛ kelen mɛsi don da tɛna don o la mɛsi la a bɛɛ la komi i bɛ a k'a tɔ ne taara k'a si musow kɔrɔ n'i kumana ko a marimatu ko a nana n k'o de fɔ n ko saya marimatu ko t'a la o alimami bɛ sa mɔgɔ min bɛ makalasi la a bɛ sa walayi annu yɛrɛ n ko mɛlɛkɛw yɛrɛ bɛ sara kuma t'annu ma an ye sabari e n ko bɛɛ bogotiginin dɔ de bɛna sa wagati min na a y'a sɔrɔ a taara nin kun dilan k'a ɲɛ fɛti la Alahu akubar, e foyi tɛ mɛlɛkɛnin na Alahu akubar. a kunkolo dilannen k'a ɲɛ k'a kɛ gorogɛrɛ ye mɛsiman fitiri a bɛ boli boli la fitiri ni safo ni ɲɔgɔn cɛ denni bolila ka t'i da ba sen kan ko k'ale kunkolo foni dɛ k'ale bɛna sa ba ko subahana e bɛna sa cogo di ba y'a kɛ tulonkɛ kuma de koyi n ko baw le n ko fɛnkɛ ba dɔ le bɛ den fɛnkɛ ba b'a la a b'a la ko ka ale kunkolo foni sa n kunkolo foni n bɛna sa n mɛsi bɔ n kunna mɛsi bɔ n kunna n bɛna sa ba ko i da sa foyi t'i la a dan tɛ ɛɛ ja mɛlɛkɛnin bɛna sa de koyi k'a dan ten a kuma kan kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka mɛsi bɔ ale kunna k'ale bɛna bamuso ma sɔn walahi bamuso ma mɛsi ko ba dɔ le bamuso kun t'a dɔn ko saya don ja mɛlɛkɛnin ɲɛ bɛ mɛlɛkɛli mawutu la a bɛ ka jɔrɔ ni fɛn fɛn ye ko ka mɛsi bɔ ale kunna k'ale bɛna sa
a dan ba ye denni d'a kɛrɛfɛ k'a k'a da k'a a bɛna tɛmɛ o kɛra a salen koyi awɔ a bannen o kɛra mɛlɛkɛnin ta wala a tɛ tɛmɛ nin kan n k'o le fɔ n ko muso muso eh. b'a den jogo dɔn i le bɛ i le bɛ misiri la su ni tere i den julakoron bɛ taama la o bɛ misiri safa premier la o den julakoronw le bɛ taama eh. kɛnɛma o b'a la ko laji den ni aja den hmm, pantalon b'a den na o sen o o senkuruba fila faranen walahi eh. n'i ma sigarɛti ye n ko muso ya sigarɛti min o de k'an dabali ban musow an y'an hmm. sabari danbe ko bɛɛ la danbe ko bɛɛ la koyi e saya bɛ na mɔgɔ t'a dɔn k'i bɛna sa n ko fitiri ni safo cɛ mɛlɛkɛni taara nin cogo la tan saya mɛlɛkɛ a n'a ka bana kun tɛ denni na fiyewu foyi foyi kun t'a la a ka sayabana kɛra mun ye ko ka mɛsi bɔ ale kunna k'ale bɛna sa
wala an y'a la n ko mɔgɔ ma sunɔgɔ ni karisa la don jatigɛ fɛ i bɛ sunɔgɔ wa jatigɛ ma jatigɛ fɛ n'a bamuso tun kɛla miirila ye bamuso ma bɔ a tun b'a bɔ saya bamuso t'a dɔn ko saya bɛ na le ja saya de don wala an y'ala ko kɛ dɛ n'an m'ala dɔn an ka tubi ka segin ala ma n'an m'an yɛrɛ dɔn an ka hinɛ an yɛrɛ la paseke an bɛ k'an yɛrɛ de tɔɔrɔ nin ye an ɲɛna k'an bɛ k'a kɛ mɔgɔ la an tɛ k'a kɛ mɔgɔ la koyi an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ de la paseke n'an donna janimɛ in kɔnɔ an ni mɔgɔ tɛ don an yɛrɛbakun de bɛ don o tuma an kana k'an yɛrɛ ma jugu i bɛ mɔgɔw de kan mɛn o ee ko ne bɛ sa i nɔfɛ ne bɛ sa ni nɔfɛ ne ko a ma ko n'a ti sara don min na n'o taara ti lala kaburu kɔnɔ k'i bɛ t'i l'a ti kɛrɛfɛ i bɛ sɔn abada n k'o le fɔ n ko mɔgɔ si le kan'i nɛgɛ jeli n'o a kuma n ko fa karisa den fa karisa n bɛ sa i nɔfɛ n ko nin bɛɛ kuma le ye n'i sara n'o taal'i lala morgue kɔnɔ lon min na n'o ko ko i ya jeli ngara bɛ t'i sɔrɔ yen a b'a fɔ ko su lanin bɛ yen ko ne tɛ se ka don yen n'i sara ka ban n y'a fɔ n y'a n k'o lamara yɔrɔ foyi t'i la ni kaburu tɛ a tɛ yen o le kosɔn mɔgɔ mɔgɔ le kan'i nɛgɛ hmm. ni mɔgɔ o mɔgɔ le k'i nɛgɛ k'i lataa hmm. k'i lataa ju juguma sira fɛ walayi bɔ a ti kɔ dɛ i ya mɔgɔ t'a ye, parce que i jugu de don sa parce que n'i sala depuis an n'u bilala ese an delila k'a mɛn ko dɔ ta ladala kaburu ani ɲɛnama ni su taara la kaburu kelen kɔnɔ ɛ eh, karisa ni karisa tun ka di ɲɔgɔn ye a salen fɛn min taara a nɔfɛ kaburu kɔnɔ a taara a bilasira a tɛ sɔn o bɛ yen a tɛ kɛ o mɔgɔ tɛ sɔrɔ dɛ i ni cɛ bɛ la lafɛn kan yɛrɛ n ko de bɛ ti o de b'i bɔ lafɛn kan ka t'i lala a b'o kɛ juma ye la pasi i sala kɛ i kɛla su ye i tɛ se ka foyi ɲɛ a yɛrɛ bɛ siran i ɲɛ o a ɲɛna ni ale tora i kɛrɛfɛ sisan kɛ e bɛna ale minɛ ka taa n'ale fana ye walahi an bɛ baara min kɛla an b'a kɛla i bɛ mɛsi don min na i b'a kɛl'i yɛrɛ le ɲɛ i bɛ sikɛrɛti bafin bɛ min na pantalon sen farani don i b'a kɛl'i yɛrɛ le i bɛ kafiriya min na seribaliya i t'a kɛla mɔɔ la wala i b'a kɛl'i yɛrɛ de la

n'i taara pɔtabulu yira o ma o t'i ta tiɲɛ ne ye ɛ an m'an jija kɔni paseke a pɔtabulu kɛlen don k'an ka furu sa bi ko cɛ bɛ bɛɛ bolo musow kɔni bɛ an bolo bi furu kɔnɔ dɛ an cɛ filananw y'an ka pɔtabulu ye o tuma i b'i jija n'i bɛ sa don min na i n'i ka pɔtabulu ka jigin alikiyama mɛlɛkɛ ninnu bolo ɲininkali mɛlɛkɛ fila ninnu i n'i ka pɔrɔtabulu ka taa o ka t'i bɔ u bolo sinon kɔni hun alahu akubaru ala an dɛmɛ dɛ alahu akubaru an ye ala lɔn walahi hmm. ala keren de ala tɛ mɔgɔ nɛgɛ ala tɛ mɔgɔ nɛgɛ dɛ ala ka mɛrɛkɛbaw le laji ka na hakili laji ale ala la kaba k'a bila mɛrɛkɛw toro ma k'a fɔ ko a ye ji a ye t'a fɔ n ya jɔnw ye k'a fɔ ko u ne ala lɔn ni jɔn ma ne ala lɔn yanni lon dɔ cɛ lon dɔ o na nimisa i bɛ nimisa dɛ ni don nimisala a tɛ se ka ɲa a tɛ dilan dilan cogo t'a la a t'a la dɛ i b'o nimisa kɛ fo han fo janimɛ kɔnɔ
walahi an ye ala lɔn walahi marimatu n'an ma ala dɔn ne siranna dɛ kɔ e de siranya ko don koyi walahi siranna siranya ko don koyi ni k'an ye dɔnkɛ la makiw kɔnɔ bi y'o baara t'an na a banna dɛ n'a dɔw ba ko a ma k'i tɛ nin kɛ k'a di yan a b'a fɔ ko ma i tɛ wuli yɛrɛ b'a kɛ a banna dɛ kuma ma yɛrɛ dan sɔrɔ o la marimatu a dɔw yɛrɛ bɛ surun ci u ba la i ka ta ka bɔ i sa i ka kuma ka ca muso in yɛrɛ de y'an tɔɔrɔ kojugu a dan tɛ nin ye e ba y'i kalo kɔnɔntɔn e ba y'i tɔɔrɔ e ba y'i sɛgɛn ni kuma caman ye walayi dangaden dangaden i bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ pilasi foyi tɛ dangaden na ni janimɛ tɛ fa neni den minnu b'a fa neni k'i ba neni ko dɔ bɛ y'u kɛ wa mɔw wele ka k'a gbisi marimatu ma dan sɔrɔ nin na o bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ ba tɛ fila ye ba keren pele fa tɛ fila ye fa keren pele ni fa cɛ sala fo k'i sa fo k'i sa n'i do k'i fa gbisi i den b'i gbisi o jɛlen don ni k'i kɛ i ba ka walayi i tɛ sa ni den ma k'i kan ni den yɛrɛ y'i gosi yan o y'ala den ye o parce que i bɛ taa min sɔrɔ ɲɛ lahara a tɛ i b'a fɛ ka i den kɛmɛ k'i gosi yan o- o o ka di ka tɛmɛ o kan parce que mɛlɛkɛw de bɛ taa dasiliden ye ka alikaburu kɔnɔ walayi aa i bɛ kule o la sa ka ɲɛji bɔ ka joli bɔ ka nɛn bɔ k'a ban a bɛɛ bɛ bɔ ka ban i b'i boro ɲimi k'a ban ka ban hali ni k'o ɲimi a tɛ se ka ɲa seri datugunna o walahi ni sala seri datugunna ala n nakɔsegin diɲɛ kɔnɔ n bɛ taa seri ala n nakɔsegin n bɛ taa ɲumanya kɔmanse o kuma t'a la o y'o bannen o tuma yanni an ka sa sani saya ka s'an ma an ka nimisa an ka segin an kɔ an ye nimisa an ye nimisa silamɛdenw silamɛdenw an ka nimisa an ka ala bato ala ko k'a ka kɛ cogo min na an k'a kɛ ten an ka ala dɔn ala ye an k'an faw dɔn an faw ye an k'an baw dɔn an baw ye furumusow a y'a cɛw dɔn a cɛw ye walayi a ye ala minɛ aw ka sitanɛ bila hmm, marimatu hmm. an tɛna se tunkarandenw ma an bɛ tunga na yan an bɛ tunga na ele bɛ boli i fa ni ba kalo min na ka na hali sukaro tɛ sɔrɔ ka kɛ a ba n'a fa mɔni na n'a donna yan a bɛ firi a yɛrɛ ma n ko a dɔlu bɛ statut le kɛ domuni statut bɛɛ bɛ kɛla bi hali ni ka fani ta k'a di mɔgɔ ma an k'a d'i ma ala kosɔn a b'o filmer k'o la yɛrɛ réseaux sociaux sanfɛ yɛrɛ yiranciya dɔlu donna yan o firila o yɛrɛ ma yɛrɛ yiranciya baara foyi t'u la k'u yɛrɛ yira yɛrɛ yiranciya e ɲɔgɔnna e ɲɔgɔnna finitigi dama dama dama dama min dalen bɛ kaburu kɔnɔ e bɛ da olu kɔrɔ wa i ka don a dɔ la statut kan i bɛ kasi le e yɛrɛ u yɛrɛ bolo sa olu kɔni ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da de olu fɔrimu de ka ɲi olu cɛ ka ɲi fini de b'olu bolo aw filila aw yɛrɛ ma koyi aw filila aw yɛrɛ ma yɛrɛ dɔn baliya aw t'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛna sa aw t'a dɔn k'aw bɛ ka farikolo min yɛgɛyɛgɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko tumuw ka sama de don tumuw ni bagabagaw ka sama de y'o ye o tɛ dɔwɛrɛ ye bɔgɔ kɔ nka a tɛ se k'a fɔ n'i sara don o don hali n'i cɛkisɛ kɛlen ko dununkala n'i ma ɲuman kɛ tumuw de bɛ taa nin cɛkisɛ nin bɛɛ kɛ parakiti ka tila k'a sama ka t'a bila jahanama kɔnɔ n'i donna dɔ la statut kan i tɛ se ka kuma walahi o bɛ statut kɛ k'a layɛrɛ fan bɛɛ ni loko ka kɛ lon min na o b'o layɛrɛ ni diɲɛ ka kɛ n'i kumana sisan o b'a fɔ ko jalousie mhm. walahi bɛɛ tɛ dumuni k'i ka so wa dumuni bɛ bɛɛ fɛ yen tu n'as pas besoin de faire statut de ça voilà o ye mun yɛrɛ yiranciya o ye mun waso ye dɔwɛrɛ tɛ waso de don walayi statut kɛ wasobaga si place tɛ ala bolo arijinɛ kɔnɔ koyi walayi ka dumuni i bɛ min ko e bɛ k'o o kɛ k'o yira dɔ la o b'a sɔrɔ o nɛgɛ bɛ fantanni dɔ la hali buru jalan o se t'o ye k'o dun o b'o ye o nɛgɛ bɛ wuli e bɛ se o jurumu kɔrɔ wa ni dɔ k'o kɛ a jurumu b'i kan dɛ a bɛ se o jurumu kɔrɔ wala a jurumu b'i kan o tuma an silamɛ musow kun falen don jurumu na o tɛ jurumu mun sɔrɔ cogo dɔn walahi an y'an sabari an bɛ ka jurumu sɔrɔ na hali n'an an filɛli kɛcogo ye bi walahi kuma tɛ ka se an ka dumuniw ma k'olu filime ka t'olu bila diɲɛ fɛ n'a ko diɲɛ ma ko n'a ka fɛn kɛ fani kelen don lon min na a b'o ta a b'o filime a b'o foto kɛ ju sɔn pɛrɛn walayi n'i ko ju sɔn pɛrɛn mɛrɛkaw bɛ t'i sɔn ale de sɔn bɛ pɛrɛn jahanama kɔnɔ walayi mɛrɛkaw na t'a sɔn pɛrɛn eh, ne ko mamatu ni mɔgɔ sara o o jugu sɔn pɛrɛn fini ninnu hmm. i bɛ don n'olu ye kaburu kɔnɔ de i tɛ eh, kasanke o i ka nin irisiba da gɛlɛn ninnu wala i tɛ taa an n'olu bɛ taa le kaburu kɔnɔ a jugu sɔn pɛrɛn waa kɛmɛ waa bi duuru n ye n ka fini san nin de la nin sanu hakɛ de bɛ n bolo n ye nin san nin da gɛlɛn de la ne na nin don n k'a sɔn mɛ a ɲɛkisɛden bɛ pɛrɛn de an y'an sabari n'i kumana ko jalousie ou bien ko gbɛrɛ ou bien ko rancune an ye nin bɛɛ to yen nin tɛ foyi di mɔgɔ ma n'i k'i y'a ko min kɛ i yɛrɛ to sutara lɔ dɔɔni min da ka di an na o de b'o ye sinon i bɛ dumuniba filime min na k'a layɛrɛ ni fantan min t'a la ye n'a ne k'a ti na jurumu b'i kan dɛ a jurumu b'a kan dɛ i dun tɛ s'a jurumu kɔrɔ fana o ɲuman min n'i ye min tobi i ka so kɛ ni ala ye min d'e ma k'o kɛ garisɛgɛ i ta in dun sa a gade o dun i ka fantanniw to yen i kan'o yira a se tɛ minnu ye kɛ olu to yen n b'a b'o kɔnɔ le ko dɔlu fana bɛ ten ko dɔlu tɛ dumuni sɔrɔ waso ko o bɛ dumuniba layɛrɛ min na mhm. ko o bɛ parce que o yɛrɛ ne ou bien ko gbɛrɛ wa ma pɛrɛ k'a ta la dɛ statut sanfɛ i b'i ban de a y'a sabari ni ka min kɛ a gadenya bon na ye a ma se k'i b'a foto ta k'a a tɛ foyi bonya kow la a tɛ foyi bɔ a la a bɛ jurumu le sɛbɛn i kan an ye sabari an ka dɔ bɔ wasobaganciya in na an ye dɔ bɔ a la dɛ hali ka dasi loru di mɔgɔ ma bi a b'a sɛbɛn a b'a sɛbɛn o jɛlen don

i bɔli ba ni fa kan i nana tunga na a lɔn k'i ba ni fa bɛ so i kan tɛ ka ɲina olu kɔ ni dɔlu donna yan n k'o filila o yɛrɛ ma ni so ni mɔɔ min bɛ so ni mɔɔ kelen k'a wele sisan ni a b'a fɔ k'a bɛ n welela wariko kuma na ko bɛɛ ma se wariko ma n'a k'i wele k'i nouvelle ta a bɛ a y'a baro kɛ a kɛɲɛ ma mɛ ni dɔlu ka weleli kɛ o bɛ telefɔni na sa hadamadenya tiɲɛna bi o ko a bɛ n welela wariko le kosɔn ni dɔlu bɔla ka taa kɔdiwari ubiyɛn n'o taara mali la o bɛ taa o bɛ taa o bɛ taa waso le daminɛ waso dama dama dama walahi nafa jumɛn bɛ waso la an ye sabari i bɛ min kɛ waso la i t'o kɛ alabato ye i t'o kɛ alabato mɔgɔ kan ka waso ni mun ye fantanw bɛ i tɛ t'olu sɔn dɛ fo ka kɛ fɛnkɛ ko ko ko ko tiɲɛni ninnu la walahi walahi an kan ka waso n'an ka alabato de ye an ka ala dɔn walahi an ka ala ɲɛsiranɲɛ an ka kan ka waso n'o de ye ni mɔgɔ ko i ma ko ne ko wari bɛ n bolo risiw bɛ n bolo a fɔ a ti ɲɛ ko ne ala le bɛ n bolo walayi fo k'a ti sa a tɛ bila i ɲɛ walahi a fɔ a ti ɲɛ ko ala le bɛ ne bolo walahi ubiyɛn ni ka ala ko kuma fɔ mɔgɔ min ye n ko ni ka ala ko kɛ o b'a fɔ de k'a kɛra malimatu y'an ta la ni ala ye saba saba ka bɔ an da la y'an tɔɔrɔ n'a ka kuma caman o b'a fɔ la ten ne walayi mun bɛ t'i tɔɔrɔ alikaburu kɔnɔ o tɛ ala ko kuma in ye

hali ni ni cɛ bɛ baro duman na siran paseke saya a bɛ se k'i ni cɛ bolo to ɲɔgɔn bolo ka na a ni ta a nana saya mɛrɛkɛ bɛna den sɔrɔ bolo k'i ni ta ni ta ka bɔ a tɛ foyi kɛ den na a bɛ ni ta i le tɔ i le tɔ fɔla a ɲɛ a bɛ nin a bɛ n'a baara kɛ ka taa silamɛ an ka siran nin don ɲɛ sa

ko kɔmalɔ bɛ yan ni lon dɔ cɛ ko n t'o dɔ kɛ son i bɛ min kɛla i b'a dɔn k'u bɛ suɲɛ de la nin ye o a musow ka nasɔngɔ tigɛ don walayi i bɛ min dogo na walayi i na t'a labɔ ɛɛ masara ma ni furu i na t'a labɔ walayi sonw ye so kɔnɔ bi sa i cɛ bɛ ni maɲumatɔ ko kɛ ka nasɔngɔ ta k'a di e ma k'e ka dumuni tobi k'a di denbaya ma e b'o dɔ tigɛ ka b'o la nafɛnw ka gɛlɛn e bɛ dɔ tigɛ k'o bila kɛrɛfɛ k'e b'i ka pariwari sara ee e bɛ taa o pariwari i bɛ taa tɔ cɛ janimɛ de kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ silamɛmuso nasɔngɔ min bɛ da aw ma dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ de ta don bɛɛ ta de bɛɛ bɛɛ de ta bɛɛ de ta don bɛɛ de ka hakɛ b'a kɔnɔ hali den min bɛ sin na a ka hakɛ bɛ nasɔngɔ na paseke a ba mana min dun o nɔnɔ bɛ jigin a sin na den b'a sama n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka hakɛ misikala jarati dun alikiyama i bɛ taa d'a ma silamɛmuso n'a bɛ nasɔngɔ tigɛ kɛ a y'a bila n'a bɛ nin hakɛ dɔn n'a bɛ nin hakɛ dɔn walahi a t'a tigɛ n ko n'i mako bɛ fɛn na a f'i cɛ ɲɛ n'a t'i bolo a f'i cɛ ɲɛ n'i cɛ k'a to a kun k'a fɔ ko n tɛn'a d'i ma ala bɛ ala a bɛ taa d'i ma kiyama walahi n'a t'a kun n'a ko le ko a tɛ n kun o bɛ se k'a ɲɛ ye A banna mɛ a bɛ n ko cɛ dɔ wari de b'o kun bi n'o muso k'a ma k'i tɛ nin di yan o cɛ de ka ca bi dɛ ma o cɛ de ka ca bi wari b'o kun muso tɛ se ka fɛn deli a furu cɛ fɛ a banna muso tɛ se ka hali dumuni duman dun a ka so nasɔngɔ dafalen tɛ di cɛw ma cɛw t'o di u bɛ bɔ ka taa waa kelen ni waa fila bɔ ka di sunguruba ma kɛnɛ ma e muso bɛ maɲumatɔ ko la i ka so hali sukɔrɔ tɛ k'a da ka seri la n k'o de fɔ n ko valɛri min muso la mɔ cɛlankoro cɛlankoro ne ma muso valɛri ye sinɔn muso valɛri a tɛ se k'a fɔ i m'a ye silamaya digini bɛ musow kan ni cɛ o cɛ le ma muso valɛri ye walayi n'i ma muso valɛri sa k'i m'i ba valɛri ye walahi n'i ka cɛ o cɛ ye muso nɛni na rezo soso sanfɛ o bɛ musow nɛni le n ko n'o ka dɔlu nɛni i b'i bolo bila i toro la n'i ka cɛ o cɛ ye n'i ka muso o muso fana da ye cɛw cɛw la sa k'o m'o facɛ n'o kɔrɔcɛ ne bonya so nin bɛɛ ye marabaliya de ye o i ne bɛ cɛw bonya la ne bɛ ile bɛ bɔ k'i da don mɔgɔw la ala dɔnbaliya limaniyabaliya de ye nin ye sinɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i lemaniyanen don i bɛ ala dɔn i bɛ kira dɔn i b'i ka diinɛ dɔn i tɛ bɔ k'i da fa i mɔgɔ ɲɔgɔn na walayi a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye walayi i t'i da fa la rezo soso tiɲɛna bi n ko a kuma dɔ bɛ fɔ i tɛ se ka n i tɛ se k'i toro l'a kan a banna dɛ minnu bɛ rezo soso sanfɛ sekere feerew la hmm. olu fana ni fɛrɛn t'olu da la eh, n ko a tɛ se ka fɔ de o bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ aw bɛ taa ala sɔrɔ an ɲɛ walayi an ye ala lɔn dɛ an ka tubi an ka segin ala ma an ka tubi an ka segin ala ma an ka tubi an ka segin an kɔ n'an ma segin an kɔ ɲani lahara don cɛ ɲani saya don cɛ ɲani mɛlɛkɛli mawutu ka na salamu bila an na n'an ma segin an kɔ walahi an bɛ nimisa n'an dun nimisara a tɛ se ka ɲa ɛɛ wallahi a tɛ se ka dilan tugun a tɛ se ka bɛn a tɛ se ka dilan tugun silamɛ y'a na ɲuman ye an ye ala lɔ ye an ye lɔ dɔn wallahi saya an ka tubi an ka tubi an bɛ diɲɛ nin kɔ an bɛ diɲɛ kɔ an bɛ boli la diɲɛ kɔ diɲɛ bɛ taa la diɲɛ tɛna sɔrɔ diɲɛ tɛna sɔrɔ i t'a ye kɛnɛ bɛ bɔ su bɛ ko kɛnɛ bɛ bɔ su bɛ ko saya mɛrɛkɛ b'a fɔ an bɛɛ ɲɛ ko n ma ɲina i si le kɔ i t'a ye na bi ile ni mɔgɔ bɛ baro kɛ bi disi sini o b'a fɔ ko a tigi sala o de don dɛ tellement a a ko jigi tigɛ dɔlu ka dɔlu bɛ bana de bana tellement que ala le ala ye walahi walahi min b'a fɔla ko a bɛ ta doni bɛ ta n k'o le fɔ n ko nin bɛɛ viya le ala keren pe le bɛ yen ala keren ne filaɲɔgɔn tɛ ala la an bɛ ala lɔ an bɛ bon na kuran na san ne bɛ an bɛ dibi kuru la an b'a lɔn ko ala ɲɛ b'an na walahi ala ɲɛ b'an na dɛ i bɛ ko ko kɛla a lɔn ko ala bɛ yen ala bɛ yen dɛ an k'an tilen i bɛ so kɔnɔ o i bɛ kɛnɛma o i b'i kelenna o i bɛ jama la o i tilen ala ye i ka siran ala ɲɛ gundo la i ka siran ala ɲɛ bange la sabula y'i kɛ cogo o cogo masa rahamani ɲɛ b'i la e bolo k'i dogolen don mɔgɔ si dogolen tɛ ala la i bɛ dogo i mɔgɔ ɲɔgɔn na walahi dogolen tɛ ala la an y'an sabali dɛ an k'an yɛrɛ dɔn an k'an yɛrɛ dɔn jɔnnin jurumutɔninw ye an ka ala deli ala ka yafa an ma an ka jurumuw na an ka dɔ bɔ yɛrɛ yiranciya ni waso jugu in na ani dabarabaya ni juguya kisɛ bilen na ɲɔgɔn da la ni kɛlɛ donna min ni min cɛ o bɛ bɔ réseaux sociaux sanfɛ de ko n'o fa neni k'o tigi fa neni k'o ba neni o bɛɛ kun ee an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na sa fɔ n ko c'est limaniyabaliya le limaniyabaliya ala dɔnbaliya de ni n'i ka ala lɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala ala mansaya mɔgɔ mɔgɔ k'o lɔ wala a tɛ sɔn ka ko su nin kɛ i t'a kɛ an ye sabari ni mɔgɔ k'i nɛni a t'i y'a ko di ala ma walahi hali ni ni cɛ bɛ bon na ni cɛ k'i nɛni n'a k'i da don i ba n'i fa lɔ a ko di ala ma ala k'o le fɔ ko cɛ ko cɛ n'i ma baara kɛ ale ala ɲɛ k'i muso bonya n k'o de fɔ n ko muso t'i ya jɔn ye ni muso n'i ko i muso ma ko taa baara kɛ ko taa baara kɛ ni muso taara baara kɛ diyagoya tɛ muso b'a wari d'i ma dɛ a bɛ diya yɛrɛ de ɲɛ k'a d'i ma ni muso yɛrɛ pɛrɛla k'a wari d'i ma sinon k'a fɔ ko diyagoya le muso i b'a fɔ i muso ma forcer fo i bɛ forcer i kan ka nin bɔ de k'a diya muso a nafolo ɲinini a b'a yɛrɛ de diya k'a di cɛ ma an bɛ nin fana fɔ cɛw ɲɛ dɛ e cɛ dɔw ka jugu baara muso dɔw bɛ baara la bi a bɛ cɛw ɲɛna ko muso bɛ baara la olu de ɲɛ walahi a bɛ baara la n'a k'a ja dɛ a banna muso cɛ dɔw yɛrɛ de muso dɔw ka sɔrɔ ɲɛgoya b'u la n'u y'u muso ye ka dɔ sɔrɔ ka ban bi olu kunnaŋɛɲɛ de bɛ wuli u mana fɔ ko hali ni muso ko ko kɛmɛ di u b'a fɔ abada n t'a di i bɛ baara min na i ka wari ta k'i yɛrɛ dépenser a dan tɛ nin ye hali n'a bɛ baara la i m'a furu le a ka sariya e de i ka ale de ka mara kɔnɔ ni malimato n'a ma diya kiti b'a ka kiyama hali kiyama n'i m'i ka cɛ o cɛ n'i m'i ka devoir kɛ i ka furu kɔnɔ lahara i bɛ taa compte rendu kɛ ala ye i bɛ taa di dɛ n'i m'i ka devoir kɛ e k'i ta kɛ k'e fanga b'e la e jamanen don se tɛ muso ye min ka di ne ye ne b'a kɛ ne de ye dutigi ye ne de ye fangatigi ye walahi fangatigi wɛrɛ bɛ yen min tɛ e ye n'o de ye alahu subhana wa ta'ala ye i bɛ taa compte rendu kɛ ala ye o don kɔni i bɛna dɔn k'a fɔ ko fangatigi wɛrɛ bɛ min t'i ye i bɛna dɔn k'a fɔ ko tigi wɛrɛ bi i muso in na min tɛ e ye n'o ye alahu subhana wa ta'ala o ye e tigi ye o ye i muso tigi ye n'i kɛra dutigi ye tile i tilen dɛ tilen ka du kɔnɔ muso fila bɛ minnu bolo bi n k'o bɛ fɛn ne san ka taa di deuxième ma muso lani bɛ bon na dɔw lani bɛ a yɛrɛ t'a dɔn na ko san finna walahi a yɛrɛ t'o ka ko foyi la yɛrɛ filɛ la n k'o le fɔ n ko muso premier n'ala ka muso premier d'i ma i gaɲɛ na fɔ ni sabari la dɛ n'i ma sabari i ma gaɲɛ o i ma gaɲɛ muso premier n'ala k'a di cɛ n'i ka muso fila ta muso fila t'i kun hmm. a lɔn k'i taara dɔ in ta ɲa ma i taara dɔ in fana ta o ɲa kelen ma ka na n'a ye u bɛɛ kɛ kelen ye i ma taa dɔ in ta i ma taa dɔ in ta miliyɔn na ka taa dɔ in ta na dɛ i taala bɛɛ ta muso muso le muso bɛɛ kelen cɛ bɛɛ kelen i tɛ se ka muso la woroma o cɛw kɔni kɛlen ka muso woloma so kɔnɔ bi sa ala ko ko cɛ jɛngɛ ka musow fusa a man ɲi denw tɛ kelen ye musow denw tɛ kelen so kɔnɔ musow yɛrɛ tɛ kelen so kɔnɔ a i bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ o dutigi jɛngɛnen i ka dɔn k'a fɔ ko n'i sara i de bɛ taa ɲininka kelen kelen i ka du kɔnɔ den bɛɛ kunko la kelen kelen i ye fɛn fɛn minɛ cogo min na i bɛ ɲininka a la i ye fɛn fɛn mara cogo min na i bɛ ɲininka a la walahi i bɛ ɲininka an ye ala lɔn dɛ an ka siran ala ɲɛ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ silan ala ɲɛ ala ko ko i siran ale ala ɲɛ walahi n ko kiyama lon na i bɛ mɔgɔw ye bori bori ni bori jɔrɔ bara na k'a dɔlu ma jɔrɔ a tɛ se k'a fɔ kiyama jɔrɔ tɛ se k'a fɔ k'a ban mais eh, ɲumankɛla mɔɔ min ka ɲuman kɛ hmm. ni kiyama wulila sini ala b'o le ta ka t'o lalɔ o lon na sumaya tɛ yen tere wurunin bɛ tere bɛ mɔgɔ bɛɛ kun chauffer mais ala b'olu mɔgɔ kelen kelenw le ta ka t'o lalɔ ka t'o lalɔ fɛnkɛ sumaya kɔrɔ i b'o mɔɔ jɔn ɲumanw le kan mɛn ala ma ko ala ko kiyama gbɛlɛya min fɔla k'a bɛ min ala ta ye o ala b'a fɔ ko a ka baara min kɛ o de k'a lase yan ko mɔgɔw tɛ boli boli la nin k'o ma ne ala le lɔn n'o tun ka ne lɔn o tun tɛ ni tɛ se an ye ala ala dɔn

ala ye min daga i ye i ka so kɔnɔ ee maramatu i t'o i n'o tɛ ɲɔgɔn kanu sa a ka ala fɛ namu ne yɛrɛ b'a fɔ i ɲa ye o i bɛ taa muso ta suna ni farida k'i b'a fɛ i bɛ b'a kanu muso k'i faden ma n yɛrɛ ma ma o dan de ye quoi a bɛ n dabali ban na dɛ i taara fɛn min ta ka na k'i b'a fɛ walahi
e bɛn'o k'i faden ye so kɔnɔ e cɛw kɛlen ka musow tɔɔrɔ bi sa e cɛw kɛlen ka musow jigi tigɛ bi sa o de kosɔn ne b'a fɔ silamɛ musow ye silamɛ muso ɲumanw ye a kana cɛw jogo jugu lajɛ n tɛ sɛgɛn nin kuma in fɔli la a kana cɛw jogo jugu lajɛ a kana a cɛ bonya u jogo kama paseke muso o muso n'i ko k'i bɛ cɛ bonya a jogo kama bi walahi i tɛ se k'a bonya paseke jogo ɲuman tɛ cɛw la bi an ka ala minɛ an ka kira minɛ an ka ɲɛ jɔ ala la an ka an cɛw bonya ala kama bi an k'u bonya ala kama n'o kɛra ala bɛ barika don an ka furu la den min b'an bolo ala bɛ barika don a la wa n'an sara fana n'an ye ɲuman kɛ an kɛlen ka ala bato a kɛcogo la k'an ka sun n'an ka seliw k'a kɛcogo la k'an ka furu bonya a bonya cogo la walahi n'an sara an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ an ka arijinɛba in kɔnɔ n'a ka di cɛ ye a kana ala bato kɛ ala ko a kana kɛ cogo min na a kana kɛ kɛ ala m'a fɔ ko muso dɔrɔn ka furu bato ala ko cɛ ni muso a ye furu bato a k'aw ka lahara ɲini na aw fila bɛ ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bonya walayi na aw sara o cogo la a ka ala bato ɲɛnen kɔ aw bɛ taa kɛ ɲɔgɔn cɛ ye ni ɲɔgɔn muso ye arijinɛ kɔnɔ mɛ ni cɛ min ma sɔn k'a ka ɔrɔli kɛ ale bɛ taa janimɛ muso ta kɛ i t'i ka arijinɛ kɔnɔ cɛ ɲini n'i ma diɲɛ cɛ sɔrɔ arijinɛ cɛ i jija i k'o ɲini dɛ diɲɛ cɛw yɛrɛ tɛ sɔrɔ bi o an ka ɲɛ bɔ diɲɛ cɛw la an ka ɲɛ jɔ arijinɛ cɛ la cɛ joli joli de bɛ yen k'u tilennen don so kɔnɔ a ka dɔgɔn dɛ walayi a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ dɛ cɛw a y'a sabari a ye sabali ala ko ko ni mu cɛ ni muso fila b'i kun ni muso saba fo k'a se naani ma hmm. n'a b'i kun hmm. ko ni i ma i tere i muso nunu cɛ a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma n'i m'i tere y'ale ala k'a fɔ ɲa ma hmm. ko kiyama lo na sini ko ala bɛ taa cɛ ni musow lalɔ k'a fɔ muso ɲɛ a ka muso min tɔɲɔ ko cɛ a ɲuman bɛɛ filɛ ko min k'i diya k'i b'o ta ko min k'i diya k'i b'a to yen walahi mamato hmm. bɛɛ b'a yɛrɛ ɲinina kiyama a t'a bɛɛ ta a b'a ta dɛ o de don bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini ko san mana wuli bɛɛ bolo b'i kuncɛ la san mana kulukulu bɛɛ bolo b'i kuncɛ la silamɛw an y'ala dɔn dɛ an k'ala dɔn ile ile a ɲuman bɛɛ kɛ ni fɛrɛ kɔnɔ k'a si ko min k'i diya i y'o ta ale b'a dɔn bɛrɛ t'ale bolo eh, n'a kɛra n yɛrɛ ye n b'a bɛɛ ta kɛ silamɛw an ka siran ala ɲɛ koyi ne bɛ min fɔ silamɛmusow ye kiyama bɛ yen dɛ silamɛmusow a ye alikiyama arijinɛ cɛw ɲini a ye arijinɛ cɛ ɲini arijinɛ cɛ bɛ sɔrɔ cogo di silamɛmusow a furu cɛ minnu b'aw bolo kɛ a y'olu bonya a y'olu bonya hali n'a sɔrɔ u jogo tiɲɛnen de don hali n'a sɔrɔ baara t'u la sungurun tigɛ de kɔ hali n'a sɔrɔ baara t'u la jɛniya jugu kɔ n'aw sera k'a kun ka sigi a ka furu kɔnɔ o don n'a sera k'a kun a ye ala minɛ n'o ye a ka ka arijinɛ cɛ ɲini n'i ma diɲɛ ta sɔrɔ walahi arijinɛ cɛw olu tɛ da diɲɛ ta ninnu kɔrɔ o o de kosɔn n b'a fɔ silamɛmusow ye a y'a cɛw minɛ ala kama a ka u ka jogo jugu a ka doni ta ka di masa rahamani ma n'a y'a di ala ma ala ye masa min ye a bɛ doni in ta ka bɔ aw kun na a bɛ fisiki don a kɔrɔ ale de bɛ ka a fisiki ye kɔmisa doni in tɛna aw kanw kari mɛ n'aw ko k'a t'a di ala ma ka aw yɛrɛ fanga ɛ silamɛmuso fanga tɛ muso la cɛlasigi yɔrɔ la koyi se t'a ye koyi a cɛ la ko bɛɛ i ma ye ko muso muso kɛla tiyɛ kɔnɔ tan de cɛ wa muso ma bɛrɛ bɛrɛ komi k'a gbɛrɛ farafin cɛ ma cɛ o cɛ n bɛ jafa deli cɛ bɛɛ fɛ min k'a gbɛrɛ farafin cɛ ma o le bɛ muso mina ko ɲuman ye o ka gbɛrɛ an ma dɛ an tɛ se o la a ka dɔgɔ a cɛ ka dɔgɔ cɛ min b'a muso mina kumakan jugu futɛzi i tɛmɛ ka bɔ n da la hali muso dɔw tɛ se k'u da waga ka kuma u cɛ fɛ bi hali baro muso dɔw t'a sɔrɔ furuso kɔnɔ bi

wala tɛ se ka ɲa an bɛ fɔ cɛw ɲɛ cɛw sabali a ye sabali a ye sabali cɛw dɔw ɲumanw bɛ yen nka muso dɔw fana an bɛ dɔ fɔ muso jugu fana ye musow ta da tɛ don u ta la ba an bɛ dɔ fɔ muso jugu fana ye muso juguw ta yɔrɔ olu k'o ta yɔrɔ la ka ban da tɛ se ka don ta la ni cɛ ko a ma kiri a b'a fɔ kɛmɛ ni kɔ n'i k'o fɔ i cɛ ma kɛmɛ ni kɔ mɛrɛkɛw bɛ taa janamɛ dɛn ne kiri ta k'a d'i ma walahi o jɛlen don Janamɛ hali janamɛ o tɛ mɔnɛ bɔli dan ye muso dɔw yɛrɛ n'olu cɛ kɛlɛla kɛnɛma ka ban olu cɛw tɛ a ka hakɛ to olu n'o tɛ o t'u ka suna n'u farida sɔrɔ tugun cɛ bɛ si cɛ bɛ si salon na olu olu ka tafe bolo olu ka fierté de walayi muso muso latɔ silamɛ bɛɛ jafa kuma tɛ taa tiɲɛ kɔ ni cɛ muso muso de ka lafɛn tigɛ a cɛ la ni muso muso n'o kɛl'i ya baara ye n'i m'a dabila n'i k'o kɛ walahi o hakɛ e yɛrɛ b'o dan dɔn wa walahi fo k'i sa i tɛ hɛrɛ sɔrɔ hali n'i sala i tɛ hɛrɛ sɔrɔ i bɛ si dilan min kan o dilan bɛ si k'i danga fo ka dugu jɛ n ko silamɛmusow yɛrɛ mako tɛ jurumu de la bilen an mako t'a la u tɛ siran jurumu ɲɛ bilen dusukun finna u tɛ siran jurumu ɲɛ u tɛ siran hakɛ ɲɛ u tɛ siran ala yɛrɛ ɲɛ
cɛw fana ka dɔ kɛ dɛ cɛw sɛgɛnna fana ni walahi cɛ dɔ bɛ siran na o muso ɲɛ kuma ko lɔ tellement que muso yɛrɛ l'o kan ka yo wara dɔ bɛ fɔ cɛ ni muso ye muso dɔ bɛ fɔ bɛɛ de an y'an sabari muso an y'an sabari an ka muɲu i cɛ i cɛ de ye dɛ i cɛ t'i den ye i fariyara cogo cogo a dɔn ko cɛ in i cɛ de ye sa i y'a koro den t'i cɛ i b'a bonya de ale le taal'i demande ale le taala woro tan bɔ i kɔ hali n'a kɛla ko a taali tali i kan k'a bonya le ala ko ko an ye kɛ dugukoro ye an ye dugumayɔrɔ ta an ye sanfɛla di cɛw ma n'i ka sanfɛyɔrɔ ta ka dugumayɔrɔ di cɛ ma ni cɛ ka dugumayɔrɔ ta lon dɔ cɛ bɛ taa arajinɛ sɔrɔ k'i la fili janɛmɛ kɔnɔ e bɛ ala deli o la n balimamuso
an y'a da la k'an kisi an y'arajinɛ ɲini dɛ an k'arajinɛ ɲini o de kosɔn n b'a fɔ aw ye a kɛra cɛ ye ni tɔɲɔ in bɛ cɛ min dala muso jugu fɛ ni lajarabi bɛ muso min dala cɛ jugu fɛ an b'a fɔ a ye bɛɛ k'i jija i ka se k'i lajarabi i k'a ku i k'a ku i k'a ku ala kama sabula ala bɛna pilasi min d'i ma alikiyama o don i bɛn'a fɔ ko alihamdulilayi rabilalamini i kun b'a fɔ o don eh ni ne kun y'a dɔn ne kun b'a fɔ ko cɛ jugu in ka dɔ fara a ka tɔɲɔ kan ou bien ne kun b'a dɔn ne kun b'a fɔ muso jugu in ka dɔ fara a ka tɔɲɔ kan walasa ne pilasi ka bonya alikiyama n ka pilasi ka bonya arajinɛ kɔnɔ N ko ni ɲuman kɛla n ko ne donna arajinɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko n tun bɛ mun de ɲini diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ ɲuman yɛrɛ sala yɛrɛ a ma don arajinɛ kɔnɔ a bɛ kaburu kɔnɔ a b'a fɔ ko n tun bɛ mun de ɲini diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi wa e ma to hɛrɛ bɛ min e bɛ jɔn de ni lafiyalen na dugukolo in sanfɛ hali perezidan ni diɲɛ bɛ ɲɛbɔ don ko nin ye perezidan ye perezidanw ni lafiyalen tɛ bɛɛ ɲɛgannen ko faamaw ni lafiyalen tɛ borokɔniden looru ala m'a lakaɲa dɔlu bɛ sisisɛ ɲimi na le o b'a ɲimi fo k'a tɔ lafiri walahi dɔlu bɛ den ɲini na den tɛ ka na banaju bɛ dɔ la wari b'o kun wari kɛni bɛ ka bon fa mais problème b'o ma wari tɛ se k'a ɲɛbɔ o de kosɔn lafiya tɛ diɲɛ kɔnɔ an y'an sabali dɛ tɔɲɔli fana b'a la dɛ ala ko ko n'i k'i adamaden ɲɔgɔn tɔɲɔ n'i k'a tɔɲɔ fo k'i fana sa i fana tɛ lafiya wa fana o ta bannen koyi i tɛ lafiya n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ i tɛ tɛmɛ alikiyama n'i ma taa k'a hakɛ d'a ma i b'a d'a ma dɛ o tuma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafaw ɲini ɲɔgɔn fɛ dugukolo sanfɛ sanni saya wagati cɛ e ta in ala an ka tɔɲɔ jugu dabila ala tɛ tɔɲɔli bɛɛ to la kiyama la n'i k'i adamaden ɲɔgɔn tɔɲɔ a bɛ k'i la disi kiyama jɔli kiyama lɔli don o bɛ se walahi n'i k'i adamaden ɲɔgɔn tɔɲɔ mais tɔɲɔli de kɛlen don an ka fierté ye bi o tuma silamɛmuso an bɛ bi ta bila yan an bɛ bi ta bila yan an bɛ ala subahana wa ta'ala deli ala ka laban cogo ɲuman d'an ma an bɛ ala deli ala ka lemaniya d'an ma an bɛ ala deli ala ka muɲu ni sabali di silamɛ musow ma an bɛ ala deli ala k'an ka denw barika ala ka barika don denmisɛnninw na ala k'an ka furu sabati ala ka hɛrɛ k'an ye labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an n'an balima silamɛw bɛɛ ma ya rabi ala k'an kisi k'an kisi fo janimɛ ala k'an sɔn